Faoi stiúir a mbainisteoir nua, Tomás Mac a tSaoir, tá mná Phort Láirge tar éis roinnt cluichí gan choinne a bhuachaint. Tar éis blianta fada san fhaopach, an éireodh leo Craobh na Mumhan a bhuachaint don chéad uair ó 2002? Nó an gcuirfeadh seaimpíní reatha na hÉireann Ciarraí stop lena ruathar le seilbh a choimeád ar an gcorn don tarna bhliain as a chéile? Bhí Dáithí de Mórdha i Mala don cheann seo. Agus amach leo arís, Bríd McMaugh, Ní. raibh a hainm síos le tosnú ach an t-athrú déanach san déanta ag Tomás Mac a' tSaoir. An tseilbh buaite thar n-ais ag Aisling O'Connell agus seo chugainn an O'Connell eile, Mary. Mary, stadann sí siar i leith a cúil, an ceann san buailte ag Niamh Carmody agus sin pointe gleoite ar fad ag bean Fhionnúig Naomh Seanán. Imreoirí cumasacha, láidre. tapaidh ar an dá fhoireann. Seo duine acu, Hannah Power. Bhí sin sé spás a chruthú. An-ruathar ar fad. Tá sí ag dul i dtreo na cearnóige. Walsh anois lena deasóig thairis an trasnán. Clare Walsh ó Bhaile Mhic Cairbre. Agus na Déise an pointe. beag suarach amháin san chun cinn. Bulger leis an gcic amach. An-ghabháil amuigh ansan ag bean Chorca Dhuibhne, Niamh Ní Chonchúir, ach an tseilbh caillte aici. Fachta thar n-ais aige sna Déise. Tine ar a gcraiceann anso um thráthnóna. Áine O'Neill agus an tseilbh aici. Anois tá spás cruthaithe acu. Ró-spás cruthaithe acu. iad amach ó dhuine go duine, an-dheas ar fad agus pointe fachta ansan. Agus an ceann san fachta ag Bríd McMaugh, is dóigh liom, a fuair an ceann san gan freagra. Anois, bhí an greamú san beagáinín liobarnach, riail an bhuntáiste anso ag Lauren McGregor, an tseilbh fós ag McGregor, tá sí fós ag imeacht bhuel ó dhíorthaigh, aríst eile fós aici. lena deasóig an ceann san buailte aici, bhuel, má bhí pointe aonair riamh ann, sin agat é. Agus bíodh is go bhfuil an cath lár páirce á chailliúint ag Ciarraí, bhuel, ní ar an mbáireoir atá an locht air sin. Anois, mar sin, tá seo níos fearr ó Chiarraí, iad san ag dul ar an bhfrithionsaí. Pas isteach i dtreo Danielle O'Leary. Tá Danielle dainséarach, an ceann san buailte ó uille ana-ana-ghéar ar fad ar fad agus an pointe san fachta. ag Réalt Óg na Bliana anuraidh Danielle O'Leary. Seo chugainn iad aríst ag dul chun cinn le Emma Murray, captaen Phort Láirge, isteach go Eve Power agus Katie Murray anois. Tá sé ag Kellyann Hogan. Sin an-iarracht ar fad má théann san thairis an trasnán. A céad pointe ón imirt ansan. Agus Kellyann Hogan, sin ana-ruathar, pointe ó chianaibhín lena ciotóig an babhta áirithe so, bhuel, sin an dara pointe, ana-bhreá, ceann lena deasóg, ceann lena ciotóig. Síofra O'Shea, seo bean a gheobhadh scór duit chomh maith le duine, ach aríst, triúr ina timpeall, ach pas curtha i bhfearas go Anna Galvin aici, Anna ag féachaint i dtreo na spíce, an ceann san buailte aici, agus san níos fearr ó Chiarraí. Agus an cath lár páirce á chailliúint acu, an ceann san ag dul i dtreo Síofra agus an bhfuil an beart déanta aici? Níl, mar bhí an chosaint go láidir arís agus seo chugainn Port Láirge le Karen McGrath anois. An pas tugtha uaithi aici go Katie Murray agus an pas thar n-ais go McGrath arís. Sin ceann ó uille ana, ana-ghéar ar fad agus sin pointe ana-bhreá ansan. Agus seo chugainn í, Maeve Ryan, agus a chéad. páirt san imirt anseo, í ag dul ar ruathar suas fén bpáirc, tá sí éalaithe isteach, é fachta thar n-ais arís ag Maeve Ryan, í féachaint sall lena hais, tá imreoir sa bhreis ansan agus an ceann san seolta thairis an trasnán aiges na Déise. Ceithre phointe idir na foirne i gcónaí, gan ach aon phointe amháin fachta ag Ciarraí sa dara leath. Dhá cheann fachta ag Port Láirge. Seo chugainn Ciarraí má tá. Sin pas ana-mhaith isteach i dtreo Danielle O'Leary. An beart déanta ag Danielle agus acra spáis os a comhair amach. Níl éinne ach an báideoir le buachaint aici agus an beart san déanta agus ar iompú do bhaise an bhearna san laghdaithe go haon phointe beag suarach amháin. Agus anois mar sin tá cluiche againn. Báide ag Ciarraí. Agus níos tábhachtaí fós, b'fhéidir, dos na Déise, mar tá siad fós pointe amháin chun na maitheasa. Níl aon scór ag Port Láirge le dosaen nóimint ach níos tábhachtaí ná san, báide fachta. ag Ciarraí agus ab in an buille a bhrisfidh croíthe na nDéise anseo. An mbeidh deis amháin eile ag Port Láirge an cluiche seo a bhuachaint. Ní bheidh mar tá an fheadóg séitithe ag an réiteoir Conor McCarthy agus croíthe na nDéise briste. Sea go deimhin comhghairdeachas le curaithe Chraobhchomórtas Sinsear Caide na Mumhan 20 sa 25. Is dócha bhí an t-ádh linn, níor dúisíomar go dtí an deich nóiméad deireanach go dtí gur fuair Mary an cúl san so bhí an t-ádh linn, bhí an-chluiche ag Port Láirge, bhíodar chun tosaigh don chuid is mó den gcluiche so saghas gadaíocht a bhí ann ag an deireadh.